Ó! Tá sibh ansin! Gabh, níor thug mé sibh faoi ndeara, bhí sibh an-chiúin. Féach, bhuel, nuair a chonaic mé an leabhar, atáim chun a léamh inniu, tháinig ocras orm. So thosaigh mé ag ithe an banana. Great! Táim chun Eoin Eolaí, Bealach an Bhia, a léamh le chéile. Huh! Agus an scéal ná, cad a tharlaíonn don bhia? Tosaíonn sé mo anseo, isteach i do bhéal, tríd do chorp agus amach an taobh eile. So feicfimid cad a tharlaíonn. i mBealach an Bhia. Tar liom! Eoin Eolaí Bealach an Bhia. Féach ar Eoin agus tá sé tar éis pictiúr a tharraingt dó féin agus an taobh istigh den chorp. Féach Bealach an Bhia. Ó, sin pictiúr deas de pizza. Ó, agus an sailéad freisin. Very nice, Bealach an Bhia, Walker Books a chéadfhoilsigh agus ba é Jackie Maynard a scríobh, Catherine McKeown a mhaisigh agus ba iad na dochtúirí Rupert Negus agus Helena Scott a chabhraigh, buíochas le Viv French. Ba í Máire Uí Mhaicín a rinne an leagan Gaeilge agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh as Gaeilge. Féach ar Eoin ansin, ceapaim go bhfuil sé ag feitheamh ar a dhinnéar. Cad a cheapann sibhse? mm. Rith Eoin isteach sa chistin. A Mham, cad atá ann le haghaidh an lón? Táim stúgtha leis an ocras! Hm. Fan go bhfeicfidh mé, arsa Mam. Seilidí brúite agus péisteanna friochta le hanlann láibe. M-m-m! Ó, sin deas. Déarfainn, nó b'fhéidir, arsa Mam, gurb fhearr leat pizza agus uachtar reoite le sútha talún mar mhilseog.

Fuair sé na sceananna agus na foirc. Tuigim é sin, arsa Eoin. Se, se, nó rud éigin mar sin a thugtar ar uisce i mo bhéal. Seile, arsa Mam. Déantar timpeall lítear go leith den tseile i do bhéal gach aon lá. Is ionann sin agus tuairim's ocht ngloine bhainne, féach, haon, a dó, a trí, 4, Ó, féach an bó istigh ansin. 5, 6, 7, 8, So, sin an-chuid seile in aghaidh an lae i do bhéal, eh? Agus tá a fhios agam, arsa Eoghan, céard a dhéanann an tseile. Bogann sé an bia sa chaoi gur féidir é a shlogadh. Féach, an béal agus an tseile ag teacht isteach agus sin é, meascann sé leis an mbia.

agus nuair a bhíonn sé bog sleamhain, slogaim é, síos leis, síos trí phíobán an bhia, an bealach go léir agus isteach i mo bholg. Féach ansin, isteach, tá sé tar éis é a shlogadh, agus síos ansin agus isteach ina bholg ansin, féach. Maith thú, arsa Mam, agus thug sí na plátaí dó. Ach nach bhfuil ainm eile ar phíobán an bhia? Tá, arsa Eoghan, tugtar os, os, ostrais air! Gairid go maith dó, arsa Mam. Éasafagas an focal. Rinne Eoghan gáire beag, caithfidh go bhfuil éasafagas na n-ostraise an-fhada. Tá, go deimhin, arsa Mam. Tá sé fada caol. Tá d'éasafagas féin timpeall leath chomh fada le do sciatháin ach níl sé ach chomh leathan le d'ordóg. Féach. Chomh leathan leis sin, saghas. Agus téann do bhia síos ansin. Chuir Mam an píotsa san oigheann agus ar sise le hEoghan, Tá a fhios agat, is dócha, go dtéann an bia síos isteach i do bholg, fiú má bhíonn tú i do sheasamh ar do cheann. Ach ná hith thusa do chuid bia agus tú bunoscionn ar fhaitíos go dtachtfaí thú. Ní íosfaidh go deimhin, arsa Eoghan, ach bhfuil tú i ndáiríre? Táim lándáiríre, arsa Mam. Ach ní shleamhnaíonn an bia síos an t-éasafagas uaidh féin, brúann na matáin ar aghaidh é, díreach mar a bhrúnn tusa an taos fiacal as an tiúb. Féach, so sin d'éasafagas, féach, sin píosa bia, an bhfeiceann tú na matáin agus iad ag teacht isteach anseo agus á bhrú síos isteach i do bholg. Ó! Tuigim anois, arsa Eoin. Ó, tá a fhios agam. Féach, tá sé réidh don dinnéar, nó don lón. Féach, plátaí agus mar sin ar an mbord cheana féin aige. Agus tá a fhios agam cad a tharlaíonn ansin, arsa Eoin, agus leag sé dhá ghloine ar an mbord. Tá mo bholg cosúil le mála mór. Brúann sé agus bogann sé an bia timpeall is timpeall agus meascann sé é go dtí go mbíonn sé cosúil le hanraith tiubh. Sea, arsa Mam, tá an ceart agat. Measctar an bia le leacht ar a dtugtar súlaigh an ghoile. Is mar sin a dhéantar stuif ar nós anraith den bhia. Féach, tá sé ag smaoineamh go bhfuil a Mhamaí istigh ina bholg. Sin an bolg, so sin an oesophagus agus tháinig an bia síos ansin agus isteach, bolg ansin, tá mé, féach, tá a Mhamaí ag cur an súlaigh an ghoile isteach agus an stuif ar nós anraith agus an bia go léir agus an súlaigh an ghoile go léir meascaithe le chéile. Sea, arsa Eoin, nach é sin atá á rá agam agus. Agus má shlogann tú aer nó deochanna gásacha le do chuid bia, arsa Mam agus í ag líonadh crúsca uisce, téann an t-aer síos isteach i do bholg, agus uaireanta tagann an t-aer aníos arís nuair a dhéanann tú brúcht! arsa Eoin. Bíonn comórtais bhrúchta againn ar scoil. Ó, an mbíonn anois? arsa Mam. Bhuel, sin é sin an fáth nach n-ólaimid deochanna gásacha! Agus leag sí an crúsca uisce ar an mbord. Ní raibh sé i gceist agam dada a rá faoin mbrúchtadh, arsa Eoin go míshásta. Bhí mé ar tí a insint duit faoin gcéad rud eile a tharlaíonn. Téann an t-anraith tiubh sin ar aghaidh ón mbolg isteach i bpíobán eile. Tá an ceart agat, arsa Mam. Tá matán speisialta in íochtar do bhoilg a oibríonn mar sconna. Scaoileann sé an t-anraith tiubh tríd, beagán ar bheagán. Scaoileann, arsa Eoin. An stéig a thugtar ar an bpíobán a dtéann sé isteach ann. Tá an ceart agat arís, arsa Mam. Ach, ar ndóigh, tá an stéig ina dhá cuid. Tugtar an stéig bheag ar an gcéad chuid, cé go bhfuil sí mór go leor, tá sí timpeall cúig mhéadar ar fhad. So, féach, sin an oesophagus, tháinig an bia isteach ansin. Anois, tá sé meascaithe go mór agus níl ann ach. Anraith? Saghas matán sconna ansin agus scaoiltear é beagán i ndiaidh beagán isteach sa stéig agus téann sé ar casta, bealach casta fada, cúig méadar. Cúig mhéadar! arsa Eoin. Tá sé chomh fada le, le, Bhuel, arsa Mam, dá gcuirtheá do stéig bheag ina seasamh bheadh sí chomh hard le sioráf. Ach, ar ndóigh, tá sí fillte suas laistigh díot ar nós spaghetti i mbabhla. Is tríd an stéig bheag sin a thagann na dea-rudaí go léir ón anraith tiubh isteach i do cholainn, arsa Mam. Sin é an rud atá i gceist le díleá, a dúirt sí agus í ag leagan babhla mór sailéid ar an mbord. Sin é an bealach a bhíonn ag do cholainn chun an bia a bhriseadh síos agus an mhaith a bhaint as chun fuinneamh a thabhairt duit agus chun cabhrú leat fás. Lig Eoin osna. Sin é an fáth a mbíonn tú i gcónaí ag rá go ndéanfadh stuif glas ar nós an spionáiste maith dom, a dúirt sé. Ugh! Is fuath liom spionáiste! Tá sé sleamhain slíoctha agus bíonn blas, ugh. Caithfidh mise a admháil, taitníonn sé liomsa. Ar aon nós, ní gá é sin a rá, arsa Mam go borb. Ach dáiríre, déanann glasraí maitheas duit. Tá vitimíní iontu agus ní mór duit vitimíní a bheith agat chun tú a choimeád láidir folláin. Ó, féach, tá sí ag breathnú ar an pizza. Tá a fhios agam, arsa Eoin agus shuigh sé chun boird. Agus tá a fhios agam go mbíonn rud eile sa stéig freisin, ar seisean agus rinne sé scige. Bíonn gás ann, nach mbíonn? Sin é an fáth a ndéanaim bromanna. Bíonn, arsa Mam. Is ó fhuíollach an bhia a bhíonn fágtha sa stéig bheag a thagann an gás sin. Brúitear an fuíollach isteach i do stéig mhór. Bristear síos arís é. Agus is ag an am sin a dhéantar an gás. Lean Mam uirthi. Tá do stéig mhór cosúil le do stéig bheag, ar bhealach. Ach tá sí níos giorra agus níos ramhra, brúitear an fuílleach ar aghaidh go dtí, bhuel, go dtí, cad a cheapann sibhse? Cá mbrúitear sé ar aghaidh? Go dtí go sroicheann sé mo thóin! arsa Eoin agus chuma an-sásta air. Is ansin a bhíonn mo theach agam, Anois, ar seisean, nach ndúirt mé leat go raibh an t-eolas go léir agam? An bhfuil cead agam mo phíotsa a ithe anois? Féach. So, sin an bealach a tharlaíonn do bhia freisin, síos tríd do chorp. Ó, féach, pictiúr deas tarraingthe ag Eoin, féach. An tseile sa bhéal, so, isteach leat agus bíonn do bhéal fliuch agus tú ag smaoineamh ar an bia deas atá chun ar tí ithe. Agus isteach an éasafagas, féach, an bolg agus súnna an ghoile agus an meascán ansin, ansin féach, isteach sa stéig bheag, féach, agus é chomh fada casta lúbtha tríd agus ansin isteach sa stéig mhór, atá níos ramhra agus níos giorra. Agus mórthimpeall agus amach! Amach do thóinín! Sin é! An bia, bhuel, b'in suimiúil. Bealach an bhia. Agus táim ag tnúth le leabhar eile a léamh libh go luath. Fan slán!